mmadụ ekelekwa m ụnụ abịakwa m ọzọ n'ụbọchị taa ọ mụnwa fọm onye ji ya eziokwu chineke ga-adị na social media maka na anyị na-agbasa eziokwu ebe a enwere ihe m kwere nkwa na m ga-akọwa ihe gbasara ahịa na-anọ ụbọ na-anọ mmụọ anọ ndị igbo ji- ndị igbo ji eme ihe ike mmụọ anọ ndị igbo na-eme achọrọ m ka anyị rụtụkwuo ya aka Ehe. mmụọ anọ a ndị igbo na-eme agwara m ụnụ na ọ ya wụ the four pillars of the world and the four forces in the world kama na ndị ọcha bịara were nghọrị ka anyị ghara ịma ihe ha ma ka anyị wụrụ ohu ha maka na ha ma na anyị wụrụ ohu ha enweghị ihe anyị ga-ama bịa na Bible sị anyị o slave obey your masters who are the masters they are the masters and we are the slaves a tụọrọ ọmara ọ mara a tụọrọ ofeke o fee isi n'ọhịa so igbo nwe mmadụ kee ihe anyị na-ekwu ihe anyị na-ekwu bụ na ahịa na-anọ ụbọ na-anọ a wụ mmụọ ji ọdịnala omenala ndị igbo and dịka m si gwa ụnụ na mbụ ọdịnala na-abịa n'ike na ebube ya ọdịnala na-abịa n'ike na ebube ya kedu ihe mere m ji asị na ọdịnala abịa n'ike na ebube ya bụ na eke orie afọ nkwọ a wụ mmụọ na-anọ ihe a wụ the four pillars of the world and the four forces of the world in the world mmụọ na anọ ụbọchị ebe a ka ndị Igbo hiwere ọdịnala na omenala kpatara na mgbe ọbụla onye Igbo na-agọ ọfọ ị ga-eburiri ụzọ kpọọ mmụọ a eke orie afọ nkwọ enwere ihe m chọrọ ịgwa onye Igbo na-emere mgbe ị na-agọ ọfọ ka ihe onye ga dị iche na ọfọ ị na-agọ ị mara ya gị na-eme ya kwa na ịma bido mee ya n'ụbọchị taa eke orie afọ nkwọ a nwere ihe ọ nọchi n'ụwa a and ọkwa ofu ihe a wụ ihe ndị a ndị ndị a ndị ndị na-akpọ secret cult ọkwa ofu ihe a ka ha ṅomiere na-emekwa n'ụdị nke ha ị na-aghọta kama na mgbe ụfọdụ ha na-eji emegide mmadụ maka na ihe a na-eji eme mma ejikwa emegide mmadụ Ehe. mmụọ anọ a nwere ihe ha nọchiri anya ya n'ụwa and ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa ya m ji agwa gị na enweghị enweghị ihe ị ga-eme n'ụwa ghara ime ghara iji mmụọ anọ a ọ ya mere ndị Igbo ji akpọ ha ị na-aghọta so mmụọ anọ a nọchiri ihe dị egwu n'ụwa eke orie afọ nkwọ nọchi ihe na-anọ dị mkpa n'ụwa a. eke wụ ọkụ enweghị ihe ọbụla ị ga-eme n'ụwa o ị na-eshi nri o ị na- ị na- ị na-eprint akwa technology o, ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa a, ọkụ ị ga-ejiriri ọkụ were mee so eke ọ ya wụ ọkụ ndị igbo na-akpọkwa ya eke kere ụwa eke kere ụwa ee na omenala ndị igbo ụbọchị dị nsọ ụbọchị eke ọ ya kpata ụbọchị eke asị gị na eji eke eji ụbọchị eke alụ nwaanyị na omenala igbo eji ụbọchị eke aga ọrụ na omenala igbo eji ụbọchị eke eme ihe dị iche iche maka ụbọchị dị nsọ ụbọchị a na-echeta e, ekekere ụwa bụ Chukwu oke abịama ihe ọzọ bekwere ndị igbo ji eme ihe kwere ndị igbo ji eme eme agwọ ndị igbo na-akpọ eke ihe ndị igbo ji akpọ agwọ ahụ eke bụ na eke eiki ike i eke bụ na ọ signifyrị ihe dị nsọ ọ na-egosi ihe dị nsọ maka na chukwu oke abịama ihe dị nsọ n'onwe ya asịkwa m na ọ eke ahụ chukwu oke abịama ka ụnụ ghara ịghọta ihe m na-ara ahụ ndị ndị iberibe ka oribe Hmm. so ile iwu ọchị eke ahụ ọ na- anaghị egbu ya egbu n'ala igbo maka na enwe ihe ndị igbo ji eme ihe ga-akọwa na maka ndị na-enweghị nghọta ị na-aghọta enweghị ndị igbo ji eme ga enweghị enweghị enweghị ihe ọ na-egosi n'ala igbo so ọ ya ka ndị igbo ji ebu ụzọ eke na-eji ebu ụzọ na ahịa ndị igbo ekekere ụwa so eke a na-adị nsọ ọ ya mere ndị Igbo anaghị egbu ya ana ya onwe ya nụkwa na-ata ata sọsọ ya bụ agwọ na-enweghị elu ọ naghị ata mmadụ ata ya mere ọ naghị ata ata rukwa egbe echi ọ naghị ata ata ha bụga na ndaji na-egbu ya iwe onye na-ata agwọ ị ga-ahụ na egbu agwọ a na-ewepụ agwọ a na-ewepụ elu agwọ mana eke a na-ewepụ ya elu enwe kasị iwepụrụ ya elu onweghị elu ọ naghị ata ata ihe na ihe odorite nwere ike ịgba ụwa asị mana ọ naghị ụmụ otu ochie ma ọ na-agba asị n'ike ị na-atọ ọ naghị ata ata ọ dị nsọ ọ ya mere ndị Igbo ji anaghị egbu ya egbu ọ ya mere ndị Igbo ji akwara ya ugwu ị na-anụta ọ dị nsọ dị egwu so eke a na-abụ ya bụ ekekere ụwa and ọ nọchiri anya ọkụ ọkụ ọ ya mere ndị Igbo ji asị na Chineke wụ ọkụ na-ere ere na enwe onye pụrụ ịfụ ya anya na ịfụ ya anya ya rịghị na ọkụ na-ere ere so eke eke wụ ọkụ so ụbọchị dị nsọ n'ala Igbo so ya kpatara ọ dị mma ngwa onye igbo ị na-agọ ọfọ ya na-esi ala eke gị kwuo maka ekekere ụwa eke ketere m oke ọma ketere m ọganihu ketere m ọdịma ketere m ihe akụ ketere m ihe enwe enwe ketere m akọnuche ketere m amamihe ketere m ketere m ihe dị mma gị gọọ ọfọ ọzọ wụkwa orie dịka si ugbu na ụmụ ihe na-ana enwe ihe ọ nọchi n'ụwa enweghị ihe i megido n'ụwa ghara iji ihe a were mee ihe orie ahụ nọchiri mmiri ị ma mmiri enweghị ihe e mere n'ụwa ghara iji mmiri were mee ihe enwe mmụọ ndị be anyị na-akpọ a na- na-eme eme mmụọ ndị igbo na-eme a na-akpọ ngene mana m ma akọwa ya na mgbe ọzọ mmiri ka eji mmụọ ahụ were eme so orie bụ mmiri ka ọ bụ enweghị ihe e mere n'ụwa hapụ mmiri mmiri nwe- mmiri mere mmiri mmiri na-ezoro onye ọma ọ na-ezoro onye ọjọọ onye ọjọọ ọ na-eme ka ihe a kụrụ n'ubi puo ọ na-eme ihe dịrị mmadụ mma mmadụ ji mmiri esi nri mmadụ ji mmiri eme ihe na ọ ya mere Fela ji asị water no get enemy ọkwa ya mere ndị be anyị ji aga na mmiri achụ aja enwe ihe enwe mmụọ nọ na mmiri mmụọ a dị ike na mmiri ka ike niile ike nọ na mmiri dị dị dị too much akụnụba dị na mmiri karịa akụnụba dị ebe ọbụla na mmiri gold bụ na mmiri diamond bụ na di- gold bụ na mmiri eh, crude oil ihe ọbụla akụnụba ego bụ na mmiri ka ọ nọ so ike dị na mmiri mana ọ wụ ihe m ga-akọwa na ka m ghara ịba n'ime nnukwu so orie wụ mmiri so ị na-aga afa tụrụ mgbe ndị na-aga afa ọfụma ma ka esi eji orie mara ihe m ga-akọwa ebe a mana mgbe ụfọdụ mgbe ọzọ ka m kọwa ya eke orie ọzọ bụ nkwọ nkwọ bụ ikuku wụ ikuku ndụ nkwọ nọchiri anya ikuku enweghị ikuku ga-adị onye ọ na anwụọ ikuku ga-adị ma ahịhịa dị n'ubi ihe niile anwụọ ikuku ọ ya mere ndị a na-aga na mmiri were oxygen ikuku na-aghọta ikuku nkwọ nọchiri anya ikuku and ikuku si n'elu abịa hmm. afọ wụ afọ bụ ya afọ bụ ala afọ ihe ọ pụtara bụ afọ afọ afọ na-amụ ihe ọ na afọ ọ na mmadụ ọ ya ka ndị ụka ji asị na na person we come from dust we are returning from dust afọ afọ afọ afọ ụwa ya bụ ala ya bụ ala mụrụ mụrụ mụrụ onye ihu mụrụ onye azụ ọ ala ala na ala ka ihe akụrụ akụ na-epu n'ala ka a na-arụ ụlọ n'ala ka a na-eli mmadụ n'ala ka a na-anyụ nsị ihe ọ na a na-eme n'ala ihe ọ na a na-eme n'ala ọ ya kpatara na ndị Igbo anaghị ere ala na nwaanyị anaghị ere ala n'ala Igbo maka na ala bụ nwaanyị elu bụ nwoke nwaanyị ree ala nsọ ka ọ bụ ọ ya kpatara nwaanyị anaghị alụ nwaanyị n'ala Igbo nwaanyị ree ala ọ na-adị ka nwaanyị nwaanyị okere nwaanyị ibe ya okere nwaanyị ibe ya di ndị arụ ka ala Igbo so ị bụrụ onye ị bụrụ nwaanyị n'ala Igbo ị na-ere ala kwụsị ya alụ ka arụ ka ọ bụ nwaanyị anaghịkwa azụ ala n'ala Igbo nwaanyị chọọ ịzụ ala enwee ka esi eme ha bụ ka na civilization bịara unu na-emegherizi emegheri ị na-aghọta ihe m na-agwa gị ha so afọ

ebe mmadụ ole na ole ga-ebido mewe gọwa mmụọ na mewe ọdịnala na gị ọdịnala ụwa ọdịnala were weghachi ike na ebube ya kọrọchi ya chọọchị gịnị bụ chọọchị chọọchị chọọchị ala aka aha gaa ndị okwu ndị igbo na okwu ndị igbo na okwu ndị igbo anaghị agbanwe agbanwe okwu ndị ichie anaghị agbanwe agbanwe ọ ya okwu chukwu na ọ bịara ije nwe ụla na ụka bịara abịa n'ụwa so ụka laga alaga ya laa n'izu ọ laa n'ọnwa ụka alago ndị ohere ụlọ ụlọ ụka niile ha na-arụ ha rụba oge ga-adị mgbe oge ga-adị mgbe anyị ga-anọ n'ime ebe a na-eme nzukọ mụ na-agwa nke bụ eziokwu dee ihe m gwara na ụka niile ha na chọọchị niile ha na-arụ oge ga-adị anyị nwa ga na-eji ya ga-anọ n'ime ya na-eme nzukọ because onye ọ na ga-agaba gọzie mmụọ na onye ọ na ga-akpọwa chukwu ya kpọwa chi ya na ihe ndị ọzọ so afọ ya wụ afọ mụrụ ụwa nwaanyị nwaanyị ka ọ wụ nwaanyị na-amụ nwa ọ ya mere n'ala ka a na-akọ ihe n'ala ka ihe na-epu n'ala ka ji na-epu

enwee ndị ọzọ ndị ọzọ wụzi sub ọkwa ihe m na-agwa bụ na eke orie afọ nkwọ ọ ya the four spirit ndị Igbo hiwere ọdịnala ha ọ ya the four world cardinal points south and east west north and south enwekwa four sub four sub cardinal points and south east south south west east west and north east ndị be anyị na-enwekwa eke ukwu eke nta eke ukwu e, eke ukwu eke nta nkwọ ukwu nkwọ nta afọ ukwu afọ nta orie ukwu orie nta ọkwa ya wụ ofu ihe a ndị be anyị na ka nke anyị dị ka anyị na-ekwu ihe a four and four the four um, forces of the world ndị mmadụ obodo niile nwere ya armed force armed force armed force ha dị in charge ala ọ ka gwa ofu ihe a because armed force ha ala defends the land of the, the, the land of the, the land of the society the police force they defend the society theirself they protect society from crime corruption and all that police force then air force they protect they protect the air ndị ihe ọ na-aga esi n'ikuku abịa egbu ndị mmadụ that is that is their work air forces that's why they rotate they rotate around the air ihe ọ na-aga esi n'ikuku were abịa egbu ndị mmadụ that is the air force that is their work they protect it then naval forces mmiri ihe ọ na-aga ndị ọ na-aga esi na mmiri abịa were egbu ndị mmadụ were eme ihe ọjọọ n'obodo the air forces are there to prevent it ọ ya the four market days ndị Igbo na-eme ndị be anyị nwekwara ihe niile a gboo gboo gboo gboo enwere warriors enwere ikenga enwere ihe niile a kama ndị ọcha bịa mezie ban ha we are bringing it back again enwere ihe ndere ebe a iji wee kọwa ya ma ụnụ nwee ike ịhụ ya ọfụma lee ya ebe a nkwọ air eke fire afọ earth eke orie mmiri ọkwa ya ka wụkwa ihe ndị ọcha cross a ndị ọcha kpọkwara ya eji aghọrọ ya ya ebe ọkwa ya ka wụkwa cross a mana sịkwa mụrụ bụ eruga cross ọ dị na omenala anyị o cross bụ ihe ha ji eme ha jikwa eme symbol of oppress cross oppressing oppressing the poor oppressing us here onye ha ji ya use ya ji ya eme mhm. eme eme ihe na-akpọ triangle of Solomon ọkwa from this this ebe a ka esi nwetakwa this that thing ịkọ ya triangle na triangle na ọka ọka nọchikwa n'anya ihe a na-aghọta ị kakwa ya ọzọ ọka ya ọka ya gadada ihe a na-akpọ triangle of Solomon mana ha anaghị eti ga cross a ha na-abịa wepụ ya che ka m kagharị ya ka ọ nọ ha so ihe na ihe ihe a na-akpọ eh, star of David ka ọgịrị ndị Israel si na ihe na ọkwa ha ọkwa four market days a ka ha ka ha chisiri ihe a lekwa ọkwa ebe a ka si wee derive ya mee nke ha ị na-aghọta ndị Igbo ka anyị chọọ na ọdịnala na omenala ọkwa ya bụ ihe ọkwa ya bụ ihe ga-azọ anyị n'ọgwụ obodo ahụ ọdịnala na omenala enwekwa ihe ọzọ ndị ụka ụka ọkwa mgbaghachi ihe ụka mmiri kwere okwu na ụka ụka ị bido n'isi kpọọ ihe ọ pụtara bụ okwu na ụka okwu okwu na ụka ka ha wụkwa n'ala Igbo kamgbe oli okwu so ihe mgbe na nwa onye onye Igbo needịrị bụ ịchọpụta mmụọ a na-eme ya ọ ya bụ ọdịnala bịa ya bụ ala Igbo dịkwa mma ọzọ ya bụ na ọnọdụ a anyị nọ n'ala Igbo ọ dịghị mma bido lewe- ọ bụghị bịa ikpe ekpere kamgbe ka anyị na-ekpebe si 1800 akọ kasị si 1800 enweghị mgbanwe kama a ga-enwe mgbanwe ihe ihe ihe ihe ọ na-adị njọ ọ kwa omenala ka anyị ga-ememe kpọwa na eze chukwu okike abịama ọ kwa ebe a ka ndị ndị ebe a ebe a kwa ka ndị ọcha hiwere ihe niile ha shiwe ngobiri nke a ya mebichie nke a ha na-emewe nke ọ na-adịrị ha na mma eke orie afọ nkwọ ọ ka ụka ihe m ka na-ekwu ya bụrụ na ngwa na onwe uwe onye ụka ka na-aga ahịa ahịa ka dị n'obodo omenala alaga ha alaga omenala epe igwe omenala ya bụ di ala ihe na-asụ di ala ọ ya omenala ya bụ na eke dị n'obodo orie dị n'obodo afọ dị n'obodo nkwọ dị n'obodo ngị bụ onye ụka na-aga ya ngị bụ onye ụka na-azụ ahịa ebe ị na-azụ azụ ị na-ere ere ebe ahụ ọdịnala na-abịa gaa gaa detukwa na akwụkwọ ọzọ so na mụ nwa ọfọ ma onye ji ya kwuru na ọdịnala abịala n'ike na ebube ya enweghị onye pụrụ ịkwụsịwa ọdịnala if you try it you die maka na ihe ahụ mmụọ dị ike ka ọ bụ so ihe a ga-eme ka ọdịnala bịaghachi igbo ngwa onye igbo bido mewe ọdịnala ebe ọbụla ị nọ ị nọ obodo oyibo ị nọ ala igbo ị nọ ala yoruba o ị nọ ala hausa o ebe ọbụla ị nọ bido mewe chọpụta ihe ile na-eme n'ọdịnala bido mewe ọ ya ya dị mma chọọ nzu chọọ tụma nkwụ n'ala rụọ agwụ chọpụta onye chi gị bụ meme ihe niile dị mma omenala bụ ya bụ ihe dị mma hapụga ihe a na-akọtọsị ya e gburu mmadụ e mere nke a ndị be anyị gburu ejima ndị be anyị mere nke a nke anụ asị anyị mere ndị be anyị mere ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụ asị ya mere ọ dịghị mma ka anyị modernize ya na omenala megharịa ya otu dị mma ọ ihe ndị ọ ihe ndị ọcha na-eme dị ya na omenala ha na modernize ya na-emegharị ọ na-adịrị ha na mma ọ ihe a ga-eme ọ dịrị ya na mma ndị be anyị daalụ udo dịrị unu nke onye chiri ya zere ee, ee, ihe ọna dị mma ya ruo onye- ya ruo onye ọna bụ onye igbo aka ruo ndị na-ege m ntị ndị na-akwado m ndị na-ekwu nke dị m mma udo dịrị unu. ndị na na-ekwu nke dị na-adịghị mma ndị na-akparị m nọ ama m na ọ iberibe ka unu dara ọfọ m na-agọ ka unu mara ihe maka na onye ọna mụkwara nwa chọkwaranụ ka nwa ya mara ihe ndị ọ kwa ndị igbo mụrụ ụmụ ndị igbo mụrụ amụ ụnụ ka ụnụ daa iberibe ya mara maranụ ihe ndị igbo maranụ ihe ọfọ ọmụmụ ihe ka na-aga na-aga akọ na- na- na ndụ na- na ime ndụ unu niile maranụ ihe ndị igbo unu awụghị ewu na unu ezuzuzina nzuzu akarịka na ndụ ụnụ ndị igbo ọ ka bụkwa ya mmụọ na anọ ahụ eke orie afọ nkwọ ọ gịnị bụ eke orie afọ